bi ye alamisa ye min bɛ tali kɛ zuyekalo tile tan ale ni wɔɔrɔ san ba fila mugan ale ni wɔɔrɔ malidenw an b'aw fo dan tɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ armée ka wulikajɔ minnu sabatira mali jamana kɔnɔ ani burukina an bɛn'olu lase aw ma kɛrɛnkɛrɛnma AES jamanaw kɔnɔ o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya min bɛ tali kɛ chef d'état major des armées a ko k'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka da kan armée wulikajɔ min sabati ka bɛn i ka dɔn k'a fɔ tarata ka dugujɛ araba la ye fo ka n'a kuncɛ alamisadon na o hukumu kɔnɔ farapuba dɔw sigira sen kan min kɛra i ka dɔn k'a fɔ eh, tinzawatɛni marabolo ka taa se anɛfis a bɛ waati jan bɔ malidenw tun famana ka tinzawatɛni ko kuma mɛn nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunun armée ye wulikajɔ sabati tinzawatɛni ka taa se i ka dɔn k'a fɔ anɛfis ma o hukumu kɔnɔ bilan provisoire min sɔrɔla banbaanci wale caman kɔni bɛ yen nɔ minnu ye jatigɛwale tigilama ye maa caman kɔni neutralisela an bɛ don min n'a fɔ bi o hukumu kɔnɔ sa an bɛ waati min n'a fɔ bi u y'a yira k'a fɔ N'i y'a ta ka jateminɛ banbaanci jɛkulu tigilama kɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ dɔ sabati ka se k'o kɛ ka kɛ bagabagawale ka ɲɛsin mali jamana ma nka an bɛ waati min n'a fɔ bi armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka maintien kɛ i n'a fɔ a laɲininen cogo min na ka baara k'a kɛ cogo ɲuman na kunnafoni dilen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ ninnu ni tatiɲɛni min ka kan o tatiɲɛ dunun o fɔr'u kunna an bɛ waati min n'a fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kelen kɔnɔ o waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi mali finitigilakaw ye wulikajɔ sabati mali fan caman na bawo ka da kan n'i y'a ta ka jateminɛ farapu min kɛra ka yɔrɔ min kɔntorole yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bi marabolo kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ bawo ka da kan segu marabolo kucala i ka dɔn ka taa se jabali ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ta sɔrɔ ko in kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛden cɛ minnu ka baara bɛnnen don ka se ka sanfɛla lakana kosɛbɛ olu ye wulikajɔba dɔ sabati kɔntoroli kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka se ka an ka territoire bɛɛ lajɛlen lakana cogo min o hukumu kɔnɔ u n'u bolo o baarakɛɲɔgɔn n'o bɛ tali kɛ Africa Corps la u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛn min ye farapu camanba de kɛ an ka marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ jabali la n'ale bɛ segu marabolo kɔnɔ u ye terorisi maa caman kɔni tora yen nɔ an bɛ waati min n'a fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛna min ye fɛn min ye tali kɛ mangu n'o bɛ tali kɛ kucala marabolo kɔnɔ o fana kɛra sababu ye gosili caman kɔni kɛra yen nɔ o hukumu kɔnɔ sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ jabali min bɛ tali kɛ pikapu kelen ani jatigɛwale tigilama maa caman olu kɔni gosira hakɛ kɔni ma se ka da a la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ e, mangu marabolo kɔnɔ ni ale bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kucalakaw fɛ yen nɔ o waati kelen na jatigɛwale tigilama maa caman fana olu gosira nin waati in na an bɛ don min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ gosili caman fana bɛ sen na an bɛ waati min na fɔ bi an bɛ ka kuma aw fɛ waati min na sisan sisan Armée bɛ ka opération ba dɔ sabati sen kan kucala marabolo kɔnɔ min kɛlen don sababu ye i ka dɔn k'a fɔ jugu minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ mali finitigɛlakaw la walima mali territoire la i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka gosi an bɛ waati min n'a fɔ bi bawo ka d'a kan armée bɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka bɔ degun ni gɛlɛya kɔnɔ ka ɲɛsin jatigɛwale tigɛlamaw bɛ ka min ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ taa burukinakaw fɛ yen nɔ n'an taara burukina kɛrɛnkɛrɛnma fɛn min bɛ tali kɛ dori bi sɔgɔmada in na élément minnu sigilen n'an b'a fɔ ma ko BIR neuf burukinakaw fɛ yen nɔ u ka ɲɛma nujuru daminɛlen don i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ lieutenant zanw la ale ye wulikajɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ banbaanci jɛkulu tigɛlama maa mugan ale ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni tora a la bi i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ sabatilen marifa caman o minɛl'o la ka taa se moto tan ale ni wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko o fana récupérera o hukumu kelen kɔnɔ an ye wulikajɔ sabati ka taa min ye fɛn min ye tuguri marabolo fana kɔnɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ee kilisi marabolo fana i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale caman fana olu fana ni tora o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min n'a fɔ bi wulikajɔ minnu sabatira kɛrɛnkɛrɛnma AES force jamana bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min n'a fɔ bi o kɛra sababu kɔni sa nin waati kɔni na an b'a ladɔnniya k'a fɔ jatigɛwale kɔni u bɛ k'u yɛrɛ ɲini sanfɛ ani duguma a bɛɛ lajɛlen ye tasuma ye bawo ka d'a kan i bɔra mali kɔnɔ kara i donna burukina kara i taara nizɛri kara o hukumu kelen kɔnɔ an b'a fɔ jamanadenw ye k'u ka kunnafoni jɛnsɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to finitigɛlakaw bɛ se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ cogo min ka kɛ sababu ye an ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya an ma cogo min na bawo ka d'a kan kunnafoni jɛlen o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka jatigɛwale tigɛlamaw dankari kɛ u ka wulikajɔ la ani fɛɛrɛ ni dabali jugu min b'u bolo u n'u dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen bolo nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ye min sɔrɔ ka di aw ma n'ala ma basi wɛrɛ kɛ sini n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ wɛrɛ kan a ye kunnafoni partager fɛn b'a to ka se ka s'u seyɔrɔ la aw ni ce ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn